Helen. Fadó riamh bhí bean álainn ina cónaí sa Ghréig agus Helen ab ainm di. Ba í Helen an bhean ab áille sa tír. Ní amháin sin, ach cheap na Gréagaigh nach raibh sa domhan bean eile a bhí chomh hálainn léi. Ag an am seo bhí cathair mhór ar chósta na hÁise Bige, trasna na farraige ón nGréig. An Traí an t-ainm a bhí ar an gcathair sin. Tharla Páras, mac Rí na Traí, ar cuairt sa Ghréig. Chonaic sé Helen agus thit sé i ngrá léi. Theastaigh uaidh Helen a thabhairt ar ais leis go dtí an Traí. Ach ní raibh na Gréagaigh sásta ligean do Helen imeacht uathu. Oíche amháin, d'éalaigh Páras agus Helen leo go dtí an Traí. Nuair a fuair Rí na Gréige amach go raibh an bheirt imithe, bhí sé ar buile. Leanfaimid Helen, ar seisean, agus tabharfaimid ar ais í. Maróimid Páras agus scriosfaimid an Traí. An Cogadh. Bhailigh Rí na Gréige arm mór. Thug sé trasna na farraige i longa móra é. Thosaigh an cogadh idir na Gréagaigh agus muintir na Traí agus lean sé ar feadh deich mbliana. Throid muintir na Traí go calma, throid na Gréagaigh go calma freisin, ach bhí ballaí láidre timpeall ar an gcathair agus ní raibh siad in ann í a ghabháil. Thug na Gréagaigh gach iarracht i ndiaidh a chéile dul thar na ballaí ach theip orthu. Sa deireadh. Thuig siad go raibh buaite orthu. Bheadh orthu éirí as an léigear. Ach bhí fear glic darbh ainm Ulysses i measc na nGréagach. Thuig sé nár mhór cleas a imirt ar mhuintir na Traí chun an lámh in uachtar a fháil orthu. Thug sé ceannairí na nGréagach le chéile agus mhínigh sé dóibh conas bob a bhualadh ar mhuintir na Traí, an capall adhmaid. Rinne na Gréagaigh capall mór adhmaid a raibh slí istigh ann do dheichniúr fear agus a raibh doras ceilte ann. Chuir siad deichniúr saighdiúirí isteach ann agus dhún siad an doras. D'imigh na Gréagaigh leo ansin agus d'fhág siad an capall mór adhmaid ar an trá. Bhí áthas mór ar mhuintir na Traí nuair a chonaic siad na Gréagaigh ag imeacht. Bhí an cogadh thart! Bhí an bua acu! D'oscail siad geataí na cathrach agus tháinig siad amach ar an trá. Bhí ionadh orthu nuair a chonaic siad an capall mór adhmaid. Céard é seo? Céard é seo? a bhí siad ag rá. Níorbh fhada gur rug siad ar Ghréagach óg a bhí i bhfolach i gcoill in aice na trá. Ná maraígí mé! Ná maraígí mé! ar seisean. Inseoidh mé daoibh faoin gcapall draíochta má ligeann sibh m'anam liom! Lig siad a anam leis agus d'inis sé dóibh faoin gcapall. Capall draíochta a ba ea é, dar leis. D'fhág na Gréagaigh an capall ann chun draíocht a imirt ar mhuintir na Traí. Dá mba mhian leo an draíocht a bhriseadh, bheadh orthu an capall a thabhairt laistigh de na ballaí. Tugaimis an capall draíochta isteach sa chathair, arsa muintir na Traí. Bhí an capall rómhór le dul isteach trí na geataí. Ach rinne siad poll mór sna ballaí agus thug siad an capall isteach sa chathair. Bhí siad sásta ansin. Bhí na Gréagaigh imithe, ní fhillfidís go deo. Bhí fleá mhór acu an oíche sin. Scrios na Traí. I lár na hoíche, d'oscail na Gréagaigh a bhí sa chapall an doras ceilte. D'éalaigh siad amach agus las siad tine mhór ar an trá. Chonaic na Gréagaigh eile an tine. Ní raibh siad imithe i bhfad mar bhí siad ag súil leis an tine a fheiceáil. D'fhill siad go tapa. Ag caitheamh fleá a bhí muintir na Traí i rith an ama seo. Bhí buaite acu ar na Gréagaigh. Ní fhillfidís go deo. Bhris na Gréagaigh isteach sa chathair tríd an bpoll mór a bhí sna ballaí. Scrios siad an chathair agus chuir siad an chuid is mó de na daoine chun báis. Níor éirigh ach le dream beag éalú ón gcathair. Ghluais na longa móra ar ais go dtí an Ghréig. Bhí na Gréagaigh go háthasach. Bhí ór agus airgead ar bord acu agus seoda breátha a thug siad ón Traí. Bhí ar bord acu freisin an tseoid ba bhreátha díobh ar fad,